Kwachematu kwambiritu a Ken Nsonda akuti ine ngodzipereka kuti ndikhoza kutumikira bomali kaya ndi ngati ambassador munditume kunja ayi basi ndikufuna ndale zopusa ine ayi ndikufuna ndidzipita nkatumikire dziko kuti ayi ayi lero limenelo abwana inu mesa munkachita kuti APM yo ndi nkhalamba APM yo sapatsa ujeni and mfiti ndokhwima eya lero loli nde muzinena kuti nditumizeni kwakuti and ndipangeni appoint motere ah let's be serious ma guys anyways tiyambetu ndikufotokoza kuti abambo Ken Nsonda Chitatata amenewotu ndi zonena kuti abweratu kuzayankhula makamaka dzulo pa tsamba lawo la mchezo akuti I am committed to serve my nation if appointed anywhere than clinging to thuggery politics. Eeh, akunena kuti ndine oziperekano tsopano kuti ndikhoza kutumikira dziko langa ngatitu angandipange appoint, eeh, kundituma kwina kwake kuti ndikagwire ntchito ngati ambassador kaya ndi zinazani komano kusiyana ndi kunoti ndizikhala kunoku basi ndikumakakamira ndale zaumbava ngati zomwe zili kuno. zaumbava, za, zaumbanda zochitika zake ayi ndithu kumakamba zoti izinso zochokera pati iye ayi kuyenda tu ndithu kamphepo kena kakenso ku mcp Uh, we're not so much sure pakanali pano koma zuveka ngati kuti khala ngati akwekwesana kwekwesana konso kumeneko nchifukwa ke uyu wabwera poyeratu kamwa yake tu samatha kuyisunga tu asamabi- samabisa chilichonse iye amangobwera basi kuyankhula zimene zikuyenda chani mmutu mwake nthawi imeneyo ndetu zikumadabwa zoti lero limenelo nde nde akutumeni ndani no mukanena kuti no i am i am committed akutu akutumeyo ni ndani akutumeni ngati ndani inuyo for chonena kuti kuli fans ina yake ku, ku chipani kwaoko paja ndale zake zitu nzonena kutitu amafuna azipangana reward okhaokha eh azilipirana okhaokha awo ankathamanga bwino pa ground nthawi ya kampeni awo ankapanga zotere ali ndi timu yochuluka kumeneko mm? Mwanena kuti anthu awowo ndiye kuti siokwanira kuti angatumizidwe kumeneko? Ndiye kutino akadumphe anthu awowo atumize atumizepo inuyo siayambitsanso nkhondo kumeneko mm nde amene amapanga appoint ndi president si munthu wina ayi ndi Peter Mutharika nde inuyo nthawi ya kampeni ija munakhala pansi ndikumachita za ndale zanu za umbava zu- za umbanda zu ndi umbava zu- muzili nazo za ukachigawenga gawenga chonchozo nkumantukwana iye uja mm? Mwaiwala zonena kuti ndi amenewo ankaima ndithu pa msonkhano waukulu ngati uwo ndikumakamba zonena kuti ah ndikuuzeni ndikuuzeni APM uja ndi okhwima ndi mfiti amene ujayi chani chani hmm? ndipo amene ujayi ayi kukhala pansi kumaopseza kwambiri ndikhoza kukulodza ndikhoza kukulodza ine ee chani komanso chimene mukuyenera kudziwa iye ujayi ndi zonena kuti satani sa sa sa sapanga zeni sa sa sa sa sakhala president amene uja iyayi azinyamuka kumapita kaya amati mu september kaya mnayi mu 2024 mmenemwe As- a- a- azinyamuka kumapita kumapita kunja chani chani sakhala president is- apita ku america lero Lero mubwera nkumanena kuti yemweyudzu tsopano akupangeni appoint inuyo akutumeni. Aaa siugwira ma guys olo munthu atakhala ndi wamtima otani iwe umamunyoza kumunyoza kumunyoza nde akakhalenso number 1 kukakupangano reward chifukwa chomunyoza iyayi timtume ameneyo apite uko eh ndi choncho? Sizimayenda chonchotu iyayi. Inuyo muli ku camp ina, munakapanga concentrate kumenekoko. Kodi kaya kuli kuli mavuto kaya ndi ku mcp ko kaya anthu akwekwesana kwekwesana motani. Bwezi mutakhalirana pansi ndi kukonza no nde kuti mavuto amene ali kumenekoko. Eh, ka kaya inuyo ndi amene mwangoganiza zoona kuti mwina mwake mufuna mutadana ndi anthu ena ake kaya kaya. Inuyo nde kuti khalani pa easy basi. Komansotu ma guys eti, it's high time fans ngati achina Ken Nsonda amayenera apange retire these guys these guys have been in politics akhala mu politics kwa nthawi yayitali ndeno akakhalitsamo chonchi zomwe zimachitika nzonena kuti amayankhula kuyankhula kuyankhula mpaka na mfundo zawo zija zimene amayankhula mwina make zimene zinalipo ngati zomati kumati ah pakhala ngati ayankhulako zolongosoka zonse zija ndikupezeka kuti ndikutha mapeto akeno tsopano amayankhulano zoduka mutu and mmakhala mukuziona a Ken Nsonda zomwe amayankhula umadabwa zoti "Ah, kodi munthuyu ali bwinobwino chani eh? ma itchinaka amakangati amenewo iyayi Zi- ndi zabwinobwinonso nthawi zina zake ukamenya ndale chonchi ndi kupumulatu zimathandizatu kunalitu fans tu mwachitsanzo ngati kunali achina moses dosi yeah, amatero ngati mamuziwa moses dosi anamwalira I think kaya mwayi mu 2024 mmene muja mm? ma guy ngati amenewowo anayiwala zoti anali andale timaziwanonso pano atamwalira Yeah, kunali achina moses dosi mona so nzonena kuti no inafika point onena kuti atapangapanga ndale zija anapanga step out kuti yayi basi ino kuti phase yatha ya ndale komano tiyambe kumayang'ana zinano za moyo wathu osati ndale ndale nthawi ina iliyonse ndale ndekuti ukagona ndale ukadzuka ndale nde uyutu ndi ken nsonda amene amanena zonoti iyayi ndili pa sabbatical pakanali pano ndili pa ka holiday kuonera kuti ndizitolere kumbali ya ndalezi sindikuyankhulayankhula kodi holiday ija yatha tsopano chifukwa akayamba kuyankhula zoduka mutu iyayi anabweraso pompano iyayi e ine ndi, ndi, ndisankeni kuti ndikhale chani mu- ndi- ndipatseni udindo kubomako emwe ndipatse udindo ah, ah, iwe udindo akupatse ngati ndani iweyo iwe mene umayankhulira muja eh? iwe mesa nde mmene umayankhulira kodi mcp Usapitirize kugwira ntchito yoyankhulira mcp bwanji? Lero muzibwera iyayi ndipatseni udindo sign yonena kuti mutu sugwira mutu sugwira nde nkhani yake ndimeneyo akuna kuti iyeyitu apangidwe appointed nde kubomaku kaya mukutipo bwanji ati muntume munthu wanutuyu Eh, iye ali ready kukatumikira dziko lino ndale watopa nazo ndale za uchigawenga watopa nazo munthu funso lakebe ndilomwelo kuti kuti muti kuchitika zotani kumeneko there is something eh, of course zinakalibe mwamphekesera mphekesera choncho eti zimene tazitolere zofika kunena kuti no a Ken Nsondawo kaya kuti samayima ndi chipani kaya kaya amapanga zotani kaya mayankhulidwe awo nde akhala ngati achotsa pa udindo wa woyankhulira chipani uja iya kapenapo achotsedwanso ku chipani kaya koma akhala ngati achotsa pa udindo umene agwetsa nde kaya ndi chiphyera mtima kaya ndi chani koma mmene tikumva kuti akubweranso kumaziyankhula zonoti ayi eh, ndili ready ndale zauchigawenga ine ayi chani chani Eh, komanso zauchigawenga zochitika kutiko ndale zauchigawenga fukwa adali ku mcp kuti afuna azinena zonoti ku mcp kukuchitika ndale zauchigawenga Ei, kuti kapena afuna kuphana kuti zafika pamenepopo? Zikukhala motani? Nanga Sadc'letu nde kuti ndi kachigawenga gawenga choncho. Nanga tinganene cha ndale za uchigawenga ayi. Nde kuti ku mcp kukuchitika ndale za uchigawenga? Zikukhala motani? Ayi ayi ayi tikakhala nthawi zina zako umadabwa nde iyi yonena kuti no atatuluka ku chipaniku kapena achotsedwa nde ikhoza kukhala chiphyera mtima ikaphulika bwino bwino tizabwera nde kuti kuzakupasani paja tikumakamba zoti tibwera ende zikagwinika zogwinikaso zikapezeka tikumathamangaso kubwera kutani kuzakupasani koma akunenatu choncho kunena kuti no iwo andale za uchigawenga ayi and ku mcp ndikumene ali nde ma guy aku mcp kapena mwina mungatiuzetu ndinu mupanga ndale za uchigawenga kumeneko kuti mwafika point yomaphana kapena kumatcherana ndale kugwetsana kapena chani iyayi mutiuze ndinu zikuchitika nde kuti mu camp imeneyo nde muli ndi ma information abwino ndinu chifukwa zikamachitika za mnyumba mwanu zikuchitika simungalephere kutani kuzidziwa komano a Ken Nsonda what we can say uh, inu a Ken Nsonda inu learn to shut your mouth eh, shut up your mouth sometimes zimakhala bwino muphunzirenso pano kumatsekako kamwa yanuyi mm? Osati no nde kuti no tu pamawa tizizakumbukira zoti Ken Nsonda eh komatu uja analitu munthu omangoyankhula yankhulatu chani chani ayiso we can remember you with something good ngati mwachitsanzo ma guys Ken Nsonda ndi zoti akapita ku church amamenya ma drums tu ngati munaona ka video amamenya ma drums kwambiri pa band ngati ya ku church cha praise team ija amagwira chi drum chija ndi iyeyo kumenya bwino amamenyanso bwino kwambiri umaona zonena kuti no Ndi chinthu chabwino chimene inu mwinamwake. Bwanji, you know, nthawi ino muitengere kuno kumakapanga za Mulungu koko, kusiyana ndi kunoti muzingobwera, kuvundula madzi apa, kuyankhula chonchi, zoti ndinu amene munkanyoza, lero mukubweranso kumanoti, Ya, ine, eh, ndipatseni udindo, chani chani. Kodi ndinu andani? Ndinu akomediyani, kapena ndinu andale, kapena ndinu andani kodi? Kapena Family yanu ikamakuonani imaganiza chani kodi? Mafana anu akamakuonani kaya muli ndi zidzukulu zikamakuonani zimaganiza bwanji kumamva zimene mumayankhula zoduka mutu izi tikuchita kusowa kuyikani category yanu tikuyikeni kuti ndinu anthu amakomedy amadrama kapena ndinu otani kapena ndiwe mvundula madzi chabe fwa nderu uyu ndi mvundula madzi musaiwale anabalamusidwa ku dpp you remember that time time imene ija ankachita kunyozanso time imenezo ndi achina Dausi achina Kondwani Nankhumwa achina Grezelder Jeffrey achina Uladi Mussa aja basi zimene chinkanyoza osati masewero kunyoza kunyoza achina john nyilongo aja kunyoza peter mutharika tikukambatu za zaka za mbuyo zija Peter- eh, eh, mcp ili- eh, dpp ili ku opposition eh? time imene dpp inkagawanikana muja anachosedwa kumene kuja fa za khalidwe lomweli losokoneza losokoneza losokoneza apa akubwera inu kodi family ana amakuonani motani kodi samakhalako pansi kamene nkunoti iyayi koma dad apa nde muonjeza takhalankoni chete so learn to shut your mouth up yeah, shut up your mouth and focus pa zinthu zina zomwe mwina zingathandize moyo wako kusiyana ndi kuti kuti no nthawi ina iliyonse kachithunzithunzi kazikhala kakuonongeka ka iweyo fa apanso nde kuti akuonongatu nanga ife timati akhazikika ku mcp kuja koma apa akubwera azationetse zoti yayi sadakhazikike kumene kujakonso anyula anakonso kumeneko Awa ndi ma attention seekers, amafuna nde kuti iwowa dzina lawo lizikhala likumatchulidwa tchulidwa nthawi ina iliyonse, tchulidwa tchulidwa, ndetu mpakanatu kaya aziyankhula zoduka mutu, kaya azitukwana, kaya azivundula madzi koma bola dzina lawo lizikhala likumatchulidwa and that is wrong. Eeh tizitchuka pa zinthu zabwino bwanji? Ati mwapanga appoint kumenekotu a Ken Msonda awa akutitu.